ndị ibe na oruele ngwa ga-ewetara unu ụmụnne m ụmụnne m ụmụ chukwu okike abịama ele otu unu rị ụmụ igbo ndị m ji eme ọnụ ụmụ igbo wa agasa ọgwụ ụmụ igbo nwe ụwa na anyị nọ n'ime ya ụmụ igbo ụwa kpọrọ ụgwọ mana chukwu okike abịama kere anyị hụ anyị n'anya mma mma na udo rịrị unu ele otu unu rị n'ụbọchị taa ama m na onye ọbụla shiri ike ngịrị mekweni anyị jigideshie ike onye ọwụ ga-asị anyị eshiri ike anyị ga-eshi ya ike n'azụ ụwa ma n'ọnụ mmụọ, ihe ọbụla unu na-eme n'ụbọchị taa ma ke unu ga-eme echi ọwụ ihe rị mma ọ ga-agaziri anyị niile n'aha chukwu okike abịama o ise onye unu na-anụkwanụ olu ụda awụ maazị amadi mkpụrụ ji akwụ ọwụ mụ ọwụ mụ abịara m taa ka m bịa mee unu obiọma e nwere ihe m jiri bịa ị ma na agwara m unu sị na igirigi ndị nke anyị na-eme na anyị ga na-ewetara unu ihe ndị rịgasị iche iche anyị gara eweta ọnụ ihe ndị mere ngịrịrị ise ise n'ụbọchị taa ụmụnne enwere ihe m jiri bịa enwere ihe m jiri bịa ke ihe na-akpọ ewu soro m chịa soro m mee ngịrị chịa ngwa chịa chịa chịa chịa ịchịa chịa chịa chịa ngwa geenụ ntị e nwere otu obodo a na-akpọ eh, Dublin nọ na Ireland o nwere ihe ihe dị aṅa aṅa na-emegasị nke ntị kpọ na gị chewe ntị m kọọla gị gị chewe ntị m kọọla gị akụkọ hei ụwa ụwa ụwa ọtụtụ ihe rịgasị iche iche na-eme ọ mbido o nwere nke m ga-akọrọ gị ụda agụde ọchị ọwụ naanị na obodo na obodo a na-akpọ Dublin taa ọwụ naanị ebe ọ ga-awụ egbe na-efegharị efegharị egbe ya fere fere fere ya ga ebe ọbụla ọ sọrọ ya egbe mee ya aga na ebe e nwere nzukọ ị ma na o nwere otu egbe ga-agagaga ebe e nwere nzukọ e nwee nzukọ edee edemede eji akpọ eji ezi ndị mmadụ ozi ka ha bịa mmemme nke ndị bekee na-akpọ invitation letter edee ya dome deme ya n'aka nri bịa weta mmanya ọkụ mma- mmanya mma- mmanya ọkụ mmanya ọkụ na-akpọ mmanya ọkụ ị ma na mmanya ọkụ kene na kalama eweta edowa sị na a ga-eji mmanya ọkụ na eji ndị otu dị otu a ka ha bịara anyị mmemme nke anyị na-eme nwunye o, chineke nna m ị ma ihe mere ni

pịam buru m- burutọ m- m- mmanya mmanya ọkụ ahụ tuo buru mmanya ọkụ ahụ buru edemede akwụkwọ edemede edemede nga ahụ buru ya hoo fepụtụo fere fere fere fere fere yi mgbe na o fepụrụ ọ gadụtọ na otu ndị e dere aha ha na ndị nwe um, n- o- o- o- o- akwụkwọ na mmanya

eburu ya nke butere na mmemme na-ama ee ee na-ama ee ee bido ikwe aka ee ee bido ya ụmụ igbo ọ na-atụpụla m ọnụ ọ na-atụpụla m ọnụ nwoke na-aja achị gị eze ebe ọla ọnụ ị na-aja achị eze agba m na ọ dị mma ee ihe na-eme ihe na-eme mana anyị ma na ihe ọma bụ ihe ga na-emere anyị ihe ọjọọ agịda emere anyị ihe ọma ga na-emere gị na ezinụlọ gị ihe ọjọọ agịda eme gị na ezinụlọ gị ee ihe ọchị ọchị bụ ihe ga na-eme na ezinụlọ gị ihe akwa agịda eme o ee o n'ọbịa na ebe ka egbe a na-ebu mmanya